i nGaillimh faoi láthair, I'm in Galway here at the moment ach díreach síos le oíche amháin agus tá mé ar ais ar ais abhaile amáireach go Inis Oírr le cúnamh Dé ar an mbád um just in Galway for the night and uh hopefully well I'll be getting the boat back in the morning le cúnamh Dé uh hopefully so um yeah uh tá mé deas in ghearr anois agus um Níl aon rud mór le rá a'm cheap mé just go ndéanfainn just livestream gairid just just do a short livestream ach tá sé sórt tá sé sórt meirbh sórt meirbh inniu meirbh means kind of mild warm kind of muggy kind of weather ar nós inniu níl sé grianmhar Like, it's not sunny or anything but it's humid, muggy, mild, em, so tá sé ceart go leor a fhios a'd ach em go háirid eh nuair atá tú ag siúl thart Gaillimh ag iompar go leor málaí lán le bia, especially if you're walking around Galway. city with multiple heavy bags of groceries beidh mé ag tabhairt go leor bia abhaile liom go Inis Oírr amárach I'll be bringing back lots of lovely food back to Inis Oírr tomorrow Tá an siopa ag baile in Inis Oírr go maith Tá tá éagsúlacht maith stuff ann you know the shop at home has good good variety of stuff but Tá níos mó, i bhfad, i bhfad níos mó éagsúlacht stuff le ceannacht i nGaillimh, ar an mórthír. But there's, there's just so much more variety of stuff I can get here in Galway. So, ní bhím i nGaillimh ró mhinic, I'm not in Galway that often, so táim ar eh, shopping spree, mar a déarfá. Ach em, bíonn an-spraoi a'm leis an shopping spree. I've a great time shopping. Bia.

a cheannacht agus rudaí eile nach féidir a fháil ag baile and many other things that I can't get at home. Ach mar a dúirt mé, tá an siopa, le bheith féaráilte, tá an siopa ag baile go maith, in fairness the shop is good but ehm just i gcomparáid le Tesco nó Dunnes Supervalu etc Lidl Aldi ehm tá i bhfad níos mó éagsúlacht agus roghannaí ann and variety éagsúlacht variety and ehm options, roghannaí. Ach sea feicim go bhfuil seachtar sa livestreamaitín, I see there's seven people in the livestreamaitín now agus sea tír map nó rud eicínt what language are you speaking? Bhuel Gaeilge agus Béarla, I'm speaking Gaelic, Irish, Gaelic agus Béarla and English. Leath agus leath. Half and half. Dúirt Irish boy hello. Dia dhuit, Irish boy. Buachaill Éireannach, buachaill Éireannach, buachaill ó Éirinn. Agus dúirt Uncle Mick ar ball tá súil agam go bhfuil sibh go maith inniu, mise agus mo bhean chéile ag ithe sa bhialann Vietnam. Tá an chraic agus bia go hiontach agus breathnú. ort le chéile anois. Á, bon appetit! Bon appetit! Tá súil agam, tá súil agam go bhfuil an ehm, eh, go bhfuil an bia go deas agus atmosphere go deas. Tá sibh i mbialann, bhfuil sibh i Vietnam nó bialann Vietnam? Are you in Vietnamese restaurant or just in Vi, or are, sorry, are you in Vietnam or in a Vietnamese restaurant? Eh, glacaim gur bialann Vietnamese. ar aon chaoi, tá súil agam go bhfuil tú ag baint sult as an dinnéar, I hope you're enjoying the dinner. Dúirt John Smith sin, Dia daoibh, a chairde, Dia is Muire dhuit, John Smith, hello, a John Smith, agus, a Irish boy, cén chaoi a bhfuil tú, we don't say conas atá tú in Connacht, we don't say conas atá, deir muid cén chaoi a bhfuil tú, cén chaoi a bhfuil tú, agus tá mise thar cionn, tá mé thar cionn. Tá súil agam go bhfuil tú go maith Irish boy, tá súil agam go bhfuil tú go maith, I hope you're well. Agus sea, so tá deichniúr anois sa live stream, there's ten people now in the live stream agus má tá ceist agaibh do Ghaeilgeoir ó dhúchas as Oileáin Árann, If you have any questions for a native Irish speaker from the Aran Islands, déanfaidh mé mo dhícheall ceisteanna a fhreagairt, I'll do my best to answer questions, déanfaidh mé mo dhícheall, mo dhícheall, I'll do my best. Cén contae, so? Cén contae? Bhuel is as Contae na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe, Oileáin Árann.

Ach mar do níl a fhios agam cén Ghaeilge atá ar squid ní ainmhí é a bheadh anseo rómhinic, it's not really an animal that would come up in conversation ar Oileáin Árann, on the Aran Islands. Dúirt Irish boy, Is aoibhinn liom agus liostáil mé. Go maith, go maith, go maith. Dúirt Brian Murphy, Dia dhuit a chara, céard a tharlós, céard a tharlós sa bPáirc an Chrócaigh ar an Domhnach? An bhfuil na buachaillí as Contae na Gaillimhe réidh? Bhuel, le cúnamh Dé, tá súil agam go bhfuil. Tá súil agam go bhfuil, tá súil agam go bhfuil. Hopefully they are. Le cúnamh Dé, le cúnamh Dé. Ach Ní bheadh a fhios agat ach ní bheadh a fhios agat. Ba cheart go mbuafadh Gaillimh, Galway should win, ba cheart go mbuafadh Gaillimh ach ar an lá tá rud ar bith in ann tarlú, on the day, rud ar an lá, on the day, ar an lá, on the day, tá rud ar bith in ann tarlú, tá rud ar bith in ann tarlú, anything can happen on the day ach le cúnamh Dé buafaidh, buafaidh. Gaillimh. Tá súil agam. Tá súil agam. Tá súil agam. Ach céard is féidir liom a dhéanamh? What can I do? Tá súil agam. Tá súil agam. Yeah. In aghaidh Contae na Mí, nach ea? It's against County Meath? Contae na Mí. Um, sea. Ó sea, is, is, is as Oileán Valentia, nach ea, thú fhéin, eh, Brian Murphy, you're from Valentia, nach ea? B'in, um, ba oileán é nó bhfuil tú in ann tiomáint go Valentia? Are you able to drive on to Valentia? Ar féidir tiomáint go Valentia? Má má tá, meas tú gur fíor-oileán é? Má tú in ann, ar nós ehm Oileán Acla mar shompla, Oileán Acla tá tú in ann, tá droichead, tá tú in ann tiomáint, you're on Achill Island you're able to drive on it. So some mightn't. kind of consider it a true island an bhfuil Valentia mar a chéile is Valentia island kind of similar that you're able to drive onto it ach ar aon chaoi dúirt John Smith ar fhoghlaim tú Gaeilge caighdeán nó caighdeán Árann le when growing up for apologies for mistakes um, Is is Gaeilgeoir ó dhúchais mé, I'm a native Irish speaker. Mar seo, is Gaeilge Inis Oírr, Gaeilge Oileáin Árann ach Gaeilge Inis Oírr go háirid, it's native Inis Oírr Irish I have so I didn't learn it just, sin mo chéad theanga, this is my first language. Mar seo, Gaeilgeoir ó dhúchais so I'm a native Irish speaker from. Inis Oírr, Aran Islands. Ach go leor smugairle róin ar Oileáin Árann, nach bhfuil? Sea, tá. Tá go leor smugairle róin faoi láthair. Tá. Tá an Lion's Mane, níl a fhios agam cén Ghaeilge atá air sin, ach tá an Lion's Mane agus an Portuguese Man o' War agus tá an Compass. smugairle róin compás the compass jellyfish tá siad uilig in ann thú a dhó they're able to sting you all of them mar sea sea sea nó so tá bíonn faitíos ar dhaoine a dhul ag snámh bíonn faitíos ar dhaoine a dhul ag snámh so a lot of people are afraid to swim because of the smugairle róin smugairle róin mar gheall tá an fharraige níos tá sé níos teolaí it's it's warmer

Perringus suas na Mí nó bhuel deir a if you wanted to say em up em if you wanted to say em up County Meath County County Meath you'd say Contae na Mí abú I suppose Contae na Mí abú Contae na Mí abú instead of suas na Mí Contae Mí Contae na Mí abú. Feicim anois dúirt sé sea agus tá droichead ann ó 1971 ach is oileán í fós. Go maith, go maith. Agus dúirt sé Perringimus Perry Perry Denis go raibh maith agat. Go maith, go maith. Agus mar sin, déanfaidh mé deich nóiméad eile, I'll do another ten minutes ar an live stream. Is cuirfidh mé, cuirfidh mé live stream, ha, chun muid anois, tá mé ag cur timer ar seo, yeah, yeah, tá sé anois, tá an timer ar anois, the timer is on now, deich nóiméad. 10 nóiméad. Dúirt Jack Bhféidir Jack cén chaoi a bhfuil tú a dhuine uasail? Ó, tá mé thar cionn! Tá mé tar éis béile mór a I'm after eating a big meal. Bhí burrito, burrito an-deas agam. I had a big burrito. Is anois tá burrito belly orm. Tá bolg burrito orm anois. Burrito belly. Ach sea, bia, bia an-bhlasta. Fuair mé é i Boojum. Boojum i nGaillimh, I got it in Boojum, Boojum i nGaillimh, Sea go deas. Is maith liom, is maith liom burrito, is maith liom burrito. Is maith liom go leor pónairí, pónairí, beans, I like lots of beans. Is maith liom, I like burritos. Agus is maith liom salsa, is maith liom bia.

Burritos. Agus cén chaoi a bhfuil tú féin, Jack? Bhféidir, tá súil agam go bhfuil tú ag coinneáil go maith ach tá súil agam go bhfuil tráthnóna i Dé hAoine, nach ea? Sea, Dé hAoine, an deireadh seachtaine. Tá súil agam, tá súil agam go bhfuil, go bhfuil tú ag baint taitneamh as an. sa deireadh seachtaine nó tús na deireadh seachtaine I hope you're enjoying the the the weekend, the beginning of the weekend agus dúirt uncail Mick bím ag gáire nuair a deir tú we're in injury time anois so bhuel ní níl muid baileach in injury time fós ní ní baileach ní baileach na ní baileach not quite, not quite, so níl baileach, so níl muid baileach in injury time fós ach beidh i gceann ocht nóiméad eile, in another eight minutes b'fhéidir go, b'fhéidir go gcuirfidh an referee, an referee it's a, b'fhéidir cuirfidh sé cúpla nóiméad breise, he might, the referee here might add an extra couple of minutes to the livestream. Feicfidh mé, feicfidh mé, feicfidh mé chaoi a n-aireoidh mé, I'll see how I feel. Uh, tá mé ag éirí rud beag tuirseach anois, I'm getting a bit tired now, thar éis, thar éis an béile mór, after the big, after the big meal. Ach, uh, ach b'fhéidir go bhfuil spás do rud eicínt milis, there might be a bit of space in my belly for rud eicínt milis, for uh, something sweet, yes. Bhí mé, bhí mé ag siopadóireacht níos luaite, I was shopping earlier, agus fuair mé, um, uh, céard a thuganns tú ar, uh, what do you call them, uh, shopping earlier, uh, the Marky Moons, Marky Moons. agus an peach, mé ag ceapadh. Ar aon chaoi, tá sé go deas mar sin. B'fhéidir go mbeidh, tá sé deas fuar. Tá sé deas fuar. Tá sé ar nós sórt, sórt sorbet, nó mar a deireanns na Spáinnigh, sorbet, as the Spanish say, sorbet. Agus mar sin, b'fhéidir go mbeidh ceann nó péire agam. tar éis an livestream. Beidh mé ag súil leis sin. Ehm, dúirt sé Jack Fair, dúirt sin, céard, céard iad do chuid tuairimí faoi Kneecap, céard a cheapanns tú faoi Kneecap, an éisteann tú le mórán ceoil as Gaeilge, an bhfuil suim a't fhéin sa gceol? Ó, is aoibhinn liom ceol agus is aoibhinn liom ceol Gaelach, is aoibhinn liom amhráin ar an sean-nós. Is aoibhinn liom na seanamhráin, is aoibhinn liom na seanamhráin go háirid, especially um, um, yeah, is aoibhinn liom ceol Gaelach cinnte. Céard a cheapanns mé faoi Kneecap? Eh, bhuel, eh, tá sórt, eh, tá siad ag déanamh go maith is dóigh ar son na Gaeilge sórt ach eh, ní hiad eh, mo, chu- mo chupán tae-sa mar a déarfá, not my cup of tea mar a déarfá, ní hiad mo chupán tae-sa. Ach Tá siad ag déanamh go maith don Ghaeilge but they're doing well for Irish, Gaelic. Tá siad ag cur Gaeilge ar an mapa do go leor daoine, they're putting Irish language on the map for a lot of people. Mar sin, is rud maith é sin, that's a good thing. Ach ó thaobh an cheoil de, ní mórán meas atá agam ar a gcuid ceoil, I'm not a huge fan of their music. Ach is cuma, is cuma, doesn't matter. Tá siad ar son na Gaeilge mar sin, sin an príomhrud, that's, that's all that matters, tá siad ar son na Gaeilge. Um, dúirt uh, Brian Murphy, uh, céard iad na príomhbhuntáistí a bhaineanns le haiste bia uh, dhuit, uh, bia veigeánach. Nó an bhfuil tú ag ceapadh go n-itheanns muid an iomarca feola mar dhaonra. Sea, well, um, Eh, bhuel, tá mé féin, mo vegan anois le os cionn deich mbliana. I'm a vegan for over ten years, os cionn deich mbliana. Agus, em, sea, bhuel, eh, do na hainmhithe, you know, for the animals, em, ní maith liom, ní maith liom bheith ag cruthú eh, fulaingt, fulaingt, eh, suffering, fulaingt, em, dos na hainmhithe, na hainmhithe bochta. I don't like creating suffering, unnecessary suffering, eh, fulaingt gan cúis. gan fulaingt gan cúis do na hainmhithe so sin an príomhchúis tá mé féin tá mé féin mo vegan that's the main reason ach tá tá buntáistí ehm sláinte ehm eh tá tá ehm tá go go leor fibre ar aon chaoi ní ní ní bheidh aon ní bheidh aon fhadhb agat ag goil ag an leithreas ar aon chaoi mar vegan you won't have any issues ní bheidh aon fhadhb eh Ag goil ag an leithreas ar aon chaoi, níl aon easpa fibre ar aon chaoi mar sea. Tá go leor buntáistí le bheith i do vegan, sláinte ach mar a dúirt mé ansin an príomhrud ná do na hainmhithe for the animals. Freisin don timpeallacht, an timpeallacht you know for the environment athrú aeráide you know for climate change agus tá go leor go leor buntáistí cinnte. Ach sea, dúirt Jack b'fhéidir, tá siad ag tabhairt na Gaeilge leo idirnáisiúnta agus timpeall an domhain agus tá siad ag déanamh post iontach ag chur Gaeilge a chur chun cinn. Sea, aontaím leat, sea, aontaím leat Jack, sea, iontach. Tá siad, mar a dúirt mé, tá siad, mar a dúirt tú féin, tá siad ag cur Gaeilge ar an mapa do go leor daoine agus tá sé sin ag spreagadh spreagadh, tabhairt spreagadh go leor daoine Gaeilge a fhoghlaim nó b'fhéidir go leor daoine athfhoghlaim, to relearn, athfhoghlaim freisin. So déar, déarfaidh mé an písín beag sin i mBéarla freisin don té nach bhfuil Gaeilge iontach acu sa live live stream for those who don't have great Irish. Um, so I think Kneecap are doing, as Jack said, they're, they're, they're doing well. They're representing Irish Gaelic well and they're encouraging and motivating people to learn Irish and maybe a fhoghlaim and maybe Irish people to to re-learn Irish eh mar sea to a a a fhoghlaim athbheochan to you know so tá sin an-tábhachtach so tá an-mheas agam ar Kneecap mar lá sin I I have lots of respect for uh, Kneecap. Agus sea. Níl aon cheist eile ansin fós, no other questions there at the moment, ach tá muid, is gearr go mbeidh sé in injury time, so it will soon, we'll soon be into injury time now. Gabh mo leithscéal, so, tá mé, tá mé, go mbeidh mé féin compóirteach ansin anois. Anois, tá sé sin níos fearr, that's better now. Tá mé luite

Níl sé chomh compóirteach le bheith ag obair le baill, it's not as comfortable holding the phone for twenty plus minutes compared to having it on the tripod. Ach sea, deir muid é ar Inis Oírr, we say in Inis Oírr, ag baile, ag baile, in áit, sa mbaile. sa mbaile i gConamara agus chuile áit eile in Connemara and everywhere else they say sa mbaile, tá mé sa mbaile or tá Sonny sa mbaile ach ar Inis Oírr deir muid ag baile, tá mé ag baile or beidh mé ag baile amárach, le cúnamh Dé. I'll be at home, I'll be home tomorrow le cúnamh Dé. Ach mar a deir mé go minic, as I often say, tá sé go deas a dhul go Gaillimh ach tá sé níos deise a dhul abhaile. It's nice to go to Galway but it's nicer to go home. Níos deise a dhul abhaile. Ach sea, ní fheicim, bhfuil aon cheann, ó sea, feicim, tá ceist anseo, bhfuil. Sea, dúirt Jack Villiers, sea, tá an ceart ar fad a't, mar rud amháin, thug mé faoi deara, tá Gaeilge ag cuid is mó de dhaoine, agus go hÉireannaigh den chuid is mó freisin, ach fadhb rialta coitianta is ea féin-ghontacht.

Sea, bhuel, féinmhuinín agus féinmhuinín, sea, tá sórt spreag. Á, sea, é, sea, tugaim faoi deara ar TikTok, bíonn mé ag déanamh go leor físeanna ar TikTok, I do lots of videos on TikTok as well, ach go bhfuil níos, i bhfad, i bhfad níos mó, le, b'fhéidir bliain, for about a year, Tá i bhfad i bhfad níos mó daoine ag déanamh TikToks anois trí Ghaeilge. I bhfad i bhfad níos mó. I gcomparáid le deir muid trí bliana ó shin nó fiú dhá bhliain ó shin compared to last year or the year before tá i bhfad i bhfad níos mó daoine ag déanamh TikToks trí Ghaeilge. Measaim sin sin comhartha maith that's a good sign comhartha maith go bhfuil níos mó daoine. Dúirt An chun mic are there any barúil ways of saying someone is pregnant on Inis Oírr I just thought about when you said you were stuffed with food mo bhean chéile asking um faoi bhuel ní níl mar fhíor faoi ag iompar ag iompar níl ach ach tá tá focal tá leagan cainte ann But we we don't have a saying for someone is pregnant, well a funny saying just ag gúmpar or ag súil ach um, we do say here on the islands ina saor is ina smeáin ar aon chaoi we say, oh tá mé súchsach, súch sách, tá mé súch sách or an bhfuil tú súch sách, tá tú súch sách, tá mé súch sách, that means um you're full. Tá mé, oh, bhí burrito mór a'm ansin is anois tá mé súch sách, I had a big burrito there and now I'm stuffed. Súch sách. Agus dúirt sé, b'fhéidir a bhfaca muid anseo anois, a dúirt Jack b'fhéidir agus tá siad ag tabhairt cúnamh le do dhaoine, na céimeanna beaga atá ag teastáil uaibh chun cabhrú le daoine chun níos mó Gaeilge a thabhairt isteach ina saol saolta laethúil agus chun an cuidiú sin leis an saincheist seo a sheachaint. Agus ansin dúirt sé, Ach tá an Ghaeilge ag fás, cinnte tá na huimhreacha ar an iomlán ag ardú, is comhartha maith is airím. an-dearfach faoin todhchaí na teanga. Tá sé tá sé ag éirí níos láidre agus tá sé ag teacht ar ais agus tá sé ag teacht tá sé ag teacht ar ais. OK tá mé ag ceapadh go bhfuil an ceart agat tá mé ag ceapadh go bhfuil an ceart agat I think you're right tá mé ag ceapadh go bhfuil an ceart agat Jack. Sea tá mé ag ceapadh go bhfágfaidh muid ansin é anois mar tá mise ar tí titim i mo chodladh I think I might leave it there agus tá mé tá mé ag éirí an-tuirseach anois tá sé

who participated um in the uh live stream agus a chuir ceisteanna and that asked me questions agus tá súil agam go mbeidh oíche dheas agaibh agus go mbainfidh sibh taitneamh as an deireadh seachtaine I hope you have a lovely evening and enjoy the weekend uh sea fágfaidh muid ansin é mar sin sin é mar sin slán go fóill.